wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene amampasa mamuna wake mankhwala okupha umuna ndi cholinga choti iyeyo asatenge mimba mtsikana ameneyu zina lake ndi zawadi zawadi amachokera ku tanzania ku moshi komanso mkulu uyu mkulu ameneyu zina lake ndi asili asili ndi zawadi adakwatirana mu chaka cha 2025 ndipo china chilichonse chinali bwino asili ndi mnyamata amene amathamangisa mafailo ndi mnyamata amene ali ndalama ndi mnyamata olemera kwambiri zotsatira zake anthuwa adayamba kukhala bwinobwino ngati banja komano vuto linali ili mu nthawi imene amakhala mwana samapezeka mwana samaoneka zotsatira zake zawadi anamuuza asili udziwa chani be tipite kwa dokta tikadziwe kodi vuto ndine kapena inuyo Ananyamuka anapita kwa doctor atawayeza adapeza kuti Asili ndi amene ali mvuto Zawadi ali bwino bwino. Atachoka kumeneko adapitanso kwa doctor wina chimozimozinso zotsatira zake Asili adali ndi nkhawa pozindikira kuti iyeyo ndi osabereka zimenezi zidasokoneza moyo wake zotsatira zake amakhalira kulezera nde tsiku lina anapita ku bar atapita kubala kuja adakumana ndi mtsikana adayamba kucheza atamaliza kulezera anakagona ndi mtsikana uja mawa lake kutacha anapita ku nyumba kwawo nde amakhala ndi zawadi bwinobwino china chilichonse bwinobwino nde mtsikana uja adayamba kumsakasaka asili chifukwa chakuti mtsikana uja asili anampasa mimba mtsikana uja ndi mtsikana uja adamkumaniza asili adayamba kumfotokozera iwe ndine tindakumana tsiku lakuti ndipo udandigona ndipo unandipasa mimba asili anali odabwa pozindikira kuti iyeyu ndi osabereka nde zitheka bwanji iyeyu kumpasa mimba munthu adamuuza mtsikana uja iwe ndi wopenga ine ndine osabereka ndizosatheka ine kupasa mimba mtsikana uja adakakamira aa iwe wandipasa mimba usakane ayi usanamizire kuti ndiwe osabereka asili adayesesa kukana mpaka na mtsikana uja sadagonje ayi kenako asili anamuuza mtsikana uja ok chabwino ndakumva tipange chonchi mwanayo akabadwa tizapita tizakapanga dna test anati ok chabwino nde amakhala kumamthandiza mtsikana uja mpaka na mwana uja anabadwa atabadwa mwana uja anapita kukapanga dna test kudapezeka kuti mwana uja adi ndi wake kenako asili anapita kwa mkazi wake anakafunsa mkazi wake kodi mesa madokta aja amanena kuti ndine osabereka zawadi ananena kuti eya anati okay chabwino tandipase malizasi aja anampasira pepala ya malizasi aja anapitanso kuchipatala kuja anakayamba kumfunsa dokta uja dokta tandiuzeni chilungamo inuyo munanena kuti ineyo ndine osabereka malizasi anu ndi amenewa panonso ndabwera malizasi anga ndi awa panopa ndili ndi mwana ndipo dna test yake ndi imeneyi mungathe kuona dokta uja ataona anali odabwa kenako asili anamufunsa dokta uja anakutumani ndani kuti mupange zimenezi dokta uja ankakanakana kenako asili anamuza dokta uja iwe ndiuze chilungamo apo ayi nkhaniyi ndiyitengera patali ndipo ndikayitengera patali uluza laisesi yako ndipo chipatala chimenechi mutseka zotsatira zake dokta uja adamuza chilungamo asili kuti imeneyi idali plan plan imeneyi anatipatsa ndi mkazi wako ndi amene anatituma kuti tizakuuze kuti iwe ndi wosabereka ndi cholinga choti afuna akubere chuma chako chonse wapanga plan imeneyi mothandizana ndi chibwenzi chake Iweyo tsiku lina lililonse usanagonane naye amakupasa chakumwa, si choncho? Asili ananena kuti, Eya. Kenako dokta uja adamuuza kuti, Muchakumwa muja amathiramo mankhwala amene amapha mphamvu za ma sperm ako ndi cholinga choti iyeyo asatenge mimba. Asili anali odabwa. Kenako anamuza dokta uja zikomo anapita kwa mkazi wake. Atafika kwa mkazi wake adamufunsa, tandiuze, iweyo ndi dokta aja mumadziwana motani? Mkazi uja adayamba kumfunsa Asili, utanthauza chani? Mesa kumene kuja tinangopitako kokayezesa? Asili adanena kuti, ndiuze chilungamo, iweyo ndi dokta uja pali ubale wanji? Fa china chilichonse ndikuchidziwa. Kenako mkazi uja adayamba kulira. Adafotokoza chilungamo, ine ndinapanga pulani mothandizana ndi chibwenzi changa kuti tikuphe iweyo. nde mu plani timafuna iweyo uzakhale ngati wazipha wekha chifukwa cha mastress udali mastress sumabereka nde wazikhweza plan yake idali achoncho nde madokta aja tidagwirizana nawo adalinso mu planiyi ndi cholinga choti after some days ifeyo tizakupha ndiye kenako tizakumangirira kudenga uzakhale ngati wazikhweza chifukwa chakuti udali ndi mastress sumabereka asili atamva izi anali odabwa pozindikira kuti mkazi wake weniweni ndi amene amafuna kumpanga chipongwe ndiye panopa mkaziyo wamangidwa komanso madokta aja amangidwanso pa mulandu umenewu ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro akuluakulu osaopa kupanga mistake chifukwa chakuti ma mistake ena ake amatha kusintha moyo wako kwabwino kapena koyipa. Chitsanzo ndi Asili. Asili anagonana ndi mtsikana wina uja amapanga mistake kwa mkazi wake, amapanga mistake ku banja lake, koma mistake imeneyi ndi imene inamudziwitsa chilungamo, ndi imene inamuonetsa kuwala. Akuluakulu osaopa kupanga mistake. osaopa kupanga mistake banja lenileni ndi limene umapeza mu nthawi imene uli osauka chikondi chenicheni umachipeza mu nthawi imene uli osauka koma chikondi chomapezana after wina walemera simakhala chikondi zimakhala zomvetsa chisoni kuwapeza azimuna ena ake kumanyoza azikazi awo chifukwa choti apusha kumataya azikazi awo chifukwa choti apusha umene uja umakhala uchisiru umakhala uchisiru chifukwa choti chikondi chenicheni umachipeza mu mavuto osati mu mtendere nde mukazapeza mamuna akunyoza mkazi wake chifukwa choti wapusha akuzunza mkazi wake chifukwa choti wapusha wayamba kudyana ndi tiana tinatina muzaziwe zoti mamunayo mutu wake sumagwira ndipo mpaseni nthawi muzaona mmene zizathere